igbo bụ igbo ee abịakwara m ịtụ ihu na azụ na-esikwa m oru mgbe omena igbo sikwa na oru ọ ya ka m sị ka m tụọ ihu na azụ na onye njenje na ọ na-aka onye isi awọ mara akọ ee anyị gbabịara ogwu olu ndị agbabịa agbabịa maka na ndị be anyị sị na egwu ọkpanga ijida na agbaghị aka na agha ala n'ohe echi afọ na ụzọ owere agbakwaghị aka na agha ala n'ohe echi ọ ya ka anyị ji wee gbabịa onye amaghị agba wụba awụba anyị na-awụgharị n'elu olu ndị ee ịgwa unu eziokwu ihe mmụta dị n'olu ndị ahụ ọ karịrị ọ na-aha o si Anambra ọ banye n'Enugu o si Enugu ọ banye Ebonyi o si Ebonyi ọ banye ụgbọ o si Ebonyi ọ banye Imo ụgbọ esi Imo ọ tụọ n'Abịa o si Abịa o fekatawa ọ tụakwa na Anambra a na-agba ya o nweghị ihe anya afụhọ na njem ahụ e nweghị ihe anya afụhọ mana ofu ihe pụtara ife chọ ka m kwanye bụ etu ụfọdụ si ọ na-anụ ụfọdụ ọkụ n'obi ma mgba okekwasị ha ọ bụ na olu ndị nye na ya olu eh, m ma akpọba afa ee eh, mana e nwere ndị nnenete mmadụ ndị ọka ndị ọka ịka eh, ị gwa ha ha na-achọrọ olu ndị ọ dị ka e metere ha n'ụla ihe a bụ ndị Igbo maara ihe ekwe na-akụ makwa afa ndị ọkịka nenete nwoke na nenete nwaanyị etu a ka o si dịkwa na obodo dịgasịkwa iche iche obodo dị iche iche si n'Anambra ị bata Enugu e nwekwa ndị nenete mmadụ onye Udi ha na-enwe ndị ndị e, e, odogwu na Ezeagu ha nọsị ị bịa na steeti ọbụla a batara e nwegasịrị ofu onye mmadụ naabọ ọbụ ịtọ ị gwa ha maka olu ndị ha na-enwe aṅụrị na a sị ha sụọ olu ndị mana e si na ndị anyị na-ekwu pụọ kịta o nwee ndị ọzọkwa anyị na ha zutere o nwee ndị a ga-asị ha sụọ olu ndị ọ jụọ one ka ọ ya-abụ ị kwụọ ya ka ya wee sụọrọ olu be ha ha wee tie wee tie maka ọ dị ka ọ dị m etu a mụnwa bụ nwoke Alọ Alọ dị n'ime Alọ Alọ Idemmiri Ide nna ọ dị ka m mpụtazi ya kịta mmadụ asị na-achọ ka m sụgodu ala na nna ihe mma ekwu n'ala achọba m ego ka ọ ya kwụ nke o wee na wee sụọ ala ka wee sụọ ala ọ mma na-asụ ala na-ajụzi m anya m sụdebezie maka na nshịkọ sị ebe onye kwara anya ka ọ na-eje imirikiti ndị Igbo kịta enwere ihe ha ji asụsụ anyị wee kpọrọ ọ ya ka m ji wee banye n'ihe ịkwalite olu ndị a wee fụ wee fụ ee eh? nwoke eji agosi m eji aka m ije wee afọ aka m ihe eji aka m ije wee fọ aka ihe ọkụ ifụna ọ sụgo n'igbo wee fọrọzi ije sụọ olu ndị ọ sụọ n'igbo sụta n'igbo o wee jee sụọ olu ndị ya kere ebe m na-eje nwa n'ime ha asịghị gị sụọ gị ụfọdụ n'ime ha esizi ha ha sụọ ọ sị gị na na anọkwa be ha wee to na ya amaha asụ be ha n'ime ndị otu na-abụ ikpeazụ a eh, ebe m gụrụ nke a ka m gụrụ ibie nke bụkwa eziokwu bụ na ee onye onye anọghọ be ha to ọ na-emekwa asụsụ ya enwe ka ọ dị ma dịka m sị na nshịkọ sị ebe kwara anya ka ọ na-eto imirikiti n'ime anyị nwa anọghọ be anyị to etu mụnwa bụ omenigbo omenigbo anọghọ m ala be anyị to ọ nwa nwa nwa enugwu ngwo ee ama onye mba mana ọ n'enugwu ngwo ka a nọ wee zụ mana ana m anara ụlọ m agụrụgụrụgụrụ agụrụgụrụ n'ofu nke ahụ a na-ana uche m na-adị n'ihe a na-eme ya bụ a sị sị m sụba ọ bụkwa na mma asụ be anyị sụọ ya sụọ ya kpata kpata dị iri mana mma asụtụ ya ọfụma onye ọbụla bụ onye be anyị nụ ka m na-asụ ya mana na ka m na-asụ so ya wee bụrụ na imirikiti ndị igbo uche ha dịbeghị n'ihe a n'ebe a na-eje dịka ọ dị tata onye igbo ga-anọ abata bie ọ naghị asụ Igbo o nwere ọ naghị asụ ndị Igbo ebe were ya na-eme nganga o were na-eme nganga bịa kwalite olu ndị na ya na ọbịa azụto na ya amaghị asụ be ha o were nganga na-agwa gị ya ha o nwere ebe o nwere ọ dị nkọ m bebe uye ma ndị be anyị baa uye ka anyị ha ebe anyị ha ebe akwa uye uye ka ndị be anyị na-eme bebe uye ya onye bụ uye a ka na-ebe tọkwara ya na na-achọ ndị ya ndị ya abịa gogo nnụ hmm? eh, unu eme unu agụgụ ma agụ lagụọ nọ nnụ lagụọ nọ nnụ eh? ana m erikwa ana m erikwa na ụlọ ọgbụ na ọgbọ na ọgbụ ije n'ọdụ egwu ọ bụrụ na mma abata afụ okenye sị ya sụọrụ m olu ndị be ha ọ sụghị ya ọ ụmụazị ọ mụrụ ha amaghị asụ ya gbakọọ ya wepụ ya nne na nna mụrụ nwa ha asụ ha olu ndị be ha ha asụkwu ha asụsụ igbo bụ nke anyị ncha na-asụkọta ọnụ ị ga-amazi na ụmụazị na ụmụazị ga-etinyezi isi n'ọhịa ọ dị egwu isi naghị a na-ebidocha njem ịkwalite asụsụ igbo na olu ndị ebidocha na ọkwa dị ka ndị otu otu otu oziọma igbo nke ndị m bụ onye isi n'ọka n'ọka ka anyị ga na-agbakwanụ mbọ hmm, anyị na-agba mbọ maka na a naghị eji mgbagbu wee ghara ọgụ hmm. ọ ga-amasị anyị na oge na-adịghị anya na asụsụ Igbo ga-agbagote n'ọkwa anyị chọrọ ọ gbagote o nwere nọgasị na mba dị iche iche ebe dị iche iche na-agbakwa mbọ otu ha si agba mana anyị nwa bụ ndị nọ ka ọ gbasaa anị Igbo oge na-adịghị anya ka ndị Igbo kụja imirikiti Igbo nọ n'imirikiti ndị Igbo nọ na-alaha ụla ihe ha ha chọ bụ nnu ya enu ya aka ka ha kụja ka ha nwee ike kwụrụ teta wee mee ihe ha kwesịrị ime o si taa dịba mma ọ ka dịba gboo anyị na-ekwe na-ekwusi ka ọ naganụ nnọọ ọfụ ka ya echi ya ka anyị ntụ ikwu na azụ na-esi m oru